pakati pa maiko omwe dziko la malawi ladulirana nawo malire monga tanzania mozambique ndi zambia tanzania ndi dziko limene likuchita bwino kwambiri pa nkhani ya zoyimbayimba funso nkumati kodi top 5 ya oyimba aku tanzania monga diamond platnumz zuchu harmonize ndi anzawo akupanga ndalama zingati pa mwezi kuchokera ku youtube nanga top 5 ya oyimba aku malawi kuno monga kell kay dr namadingo lucius banda ndi anzawo akupanga ndalama zingati pa youtube pa mwezi pena munthu umatha kudziona ngati wafikapo nkusiya kulimbikira chifukwa chakuti sukudziwa kuti anzako afika mlingo otani lero factory 265 media iunika gapu yomwe ilipo pakati pa ndalama zomwe top 5 ya oyimba a m'maiko awiriwa malawi ndi tanzania akupeza pa mwezi kuchokera ku youtube ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi osayiwalanso kupanga like ndi share video imeneyi top 5 imeneyi ndi ya oyimba amene akuchita bwino kwambiri pa youtube ndiye nkutheka kuti patha kukhala oyimba wina amene muganizira kuti akuyenera kupezeka nawo pa mndandanda umenewu koma ngati palibepo dziwani kuti nthawi yomwe tikupanga vidiyo imeneyi performance ya mavidiyo yake pa youtube sikufika pa akatswiri amene ali pa mndandanda umenewu mosataya nthawi tiyambe ndi pa namba 5 ndipo tiyambire kuno kwathu ku malawi pa namba 5 pakupezeka eli njuchi eli njuchi ali ndi ma subscribers pa youtube okwana 101000 ndipo iyeyu ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi 246 dollars za ku america zimene tikaziyika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 428000 kwacha komanso ndalama yochulukitsitsa imene eli njuchi akupeza pa namba 5 ndi 3900 us dollars zimene tikasintha m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 6.7 million kwacha pamenepo ndi pa namba 5 tilowere ku tanzania tikaonenso kuti pa namba 5 pali zotani ku tanzania pa namba 5 pali mbosso ameneyu ali ndi ma subscribers pa youtube okwana 2.8 million ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza mbosso kuchokera ku tanzania pa mwezi ndi 1800 us dollars za ku america zimene tikazisintha kuno kwathu ku malawi ndi 3.1 miliyoni kwacha imene akupeza pa mwezi komanso ndalama imene akupeza yochulukitsitsa pa namba 5 mbosso ameneyu akupeza 28700 dollars za ku america Zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikukwana 48.7 million kwacha. Pano tsopano tili pa namba 4 ndipo pa namba 4 tiyambirenso kuno kwathu ku Malawi. Pa namba 4 pali Onesimus. Onesimus ameneyu wavuta kwambiri ndi nyimbo zake makamaka ija controller imene yaonekeranso ndithu ngakhale m'mayiko ena. Onesimus ali ndi ma subscribers pa YouTube okwana 120,000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene iyeyu akupeza pa mwezi ndi 300 US dollars zimene tikazisintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikukwana 521,000 kwacha pa mwezi pamenepo komanso ndalama yochulukitsitsa imene Onesimus akupeza pa mwezi ndi 4800 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 8.3 million kwacha kuchoka ku malawi tionenso pa namba 4 ku tanzania ku tanzania pa namba 4 pali katswiri uja otchuka kwambiri harmonize harmonize ali ndi masubscriber okwana 4.8 million ndipo ndalama imene akupeza yochepetsetsa pa mwezi harmonize ndi 2900 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 5 million kwacha pa mwezi pamenepo komanso ndalama yochulukitsitsa imene akupeza harmonize pa mwezi ndi 46200 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi ndi 80 miliyoni kwacha titsetsereke tifike pa namba 3 tsopano ndipo monga tikuchitira nthawi zonse tikuyambira kuno kwathu ku malawi pa namba 3 pakupezeka lucius banda lucius banda ali ndi ma subscribers pa youtube okwana 105000 ndipo lucius banda ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi kuchokera ku youtube ndi 333 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 579000 kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene lucius banda akupeza pa mwezi ndi 5300 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi ndi 9.2 million kwacha kuchoka pa namba 3 ku malawi tipite ku namba 3 ku tanzania kumeneku kuli rayvanny pa namba 3 iyeyu ali ndi ma subscribers okwana 5.3 million ndipo Rayvanny ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi kuchokera ku YouTube ndi 3000 dollars za ku America zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikukwana 5.2 million kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene Rayvanny akupeza kuchokera ku Tanzania ndi 48,100 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 83.5 million kwacha pano tsopano tafika pa namba 2 ndipo pa namba 2 kuno kwathu ku malawi kuli dr namadingo ameneyu ndiye oyimba amene ali ndi masubscribers ochuluka kuposa anzake onse kuno kwathu ku malawi chifukwa iyeyu ali ndi masubscribers okwana 261,000 pa youtube ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza namadingo pa mwezi ndi 429 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 746000 kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene namadingo akupeza pa mwezi kuchokera ku youtube ndi 6900 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 12 million kwacha kuchoka pa namba 2 ku malawi tipite pa namba 2 ku tanzania pa namba 2 pali mkazi yekhayo amene akupezeka mu mndandanda umenewo amene ndi zuchu iyeyu ali ndi masubscribers okwana 3.5 million ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi iyeyu ndi 3800 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 6.6 million kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene akupeza iyeyu pa mwezi ndi 60800 dollars za ku america zimene tikaziika m'makwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 104 million kwacha ndi nthawi ya pa namba 1 tsopano ndipo tiyambire kuno kwathu ku malawi pa namba 1 ku malawi pali kell kay kell kay ali ndi ma subscribers okwana 142000 ndipo iyeyu ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi 567 dollars za ku america zimene tikaziika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 986,000 kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene kell kay akupeza pa namba 1 kuchokera kuno ku malawi pa youtube ndi 9100 dollars za ku america zimene tikaziika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 15.6 million kwacha tilowere ku tanzania ndipo ku tanzania pa namba 1 pali diamond platnumz diamond platnumz ali ndi ma subscribers okwana 9.5 million pa youtube ndipo ndalama yochepetsetsa imene diamond akupeza kuchokera ku youtube pa mwezi ndi 7000 dollars kuchokera ku america zimene tikaziika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 12.1 million kwacha ndipo ndalama yochulukitsitsa imene iyeyu akupeza kuchokera pa youtube pa mwezi ndi 111,000 dollars za ku america zimene tikaziika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 193 million kwacha mutha kuona pamenepa kuti oyimba akuno kwathu ku malawi ali ndi mtunda wautali kuti afikire pamene oyimba anzawo amayiko amene zoyimba zawo zidafika pena ali apa ndiloleni akandipatse moni madera ena osaiwala kuoneranso mavidiyo amenewa pano pa factory 365 media